yɛrɛ bɛ ka baɲini ɲini fan bɛɛ fɛ n tɛ k'a ye e bɛnkan dun bɔra a sira fɛ ne ye n ka baara kɛ ka ban i tɛ n ka nafolo di yan sa a kɔni mana kɛ cogo o cogo ne kɔni ka nafolo bɛ di ayi o siga yɛrɛ tɛ n na yɛrɛ nka lagalagatɔ min bɛ k'a gan n kɔ dɛ e buguri e min ma baara bɛrɛ yɛrɛ kɛ e bɛ t'i gan ne kɔ sisan ko ne k'i ka nafolo d'i ma a dosi a bɔsi o tɛ ka nafolo d'i ma ye o. n'i y'a di i kana to n na dɛ wa a bɛɛ ka fisa n k'a mɛn yɔrɔ dɔ la k'i taar'a fɔ ko ka ka bɔ ni ne ye ayi o da o ta o da tɛ diya i la o n'i bɔra ni ne ye i bɛ t'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ sabula n t'i to yen Nin tɛ se ka kɛ o i ma bi mɔgɔw ye ka tugu n kɔ ten kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ i n'a fɔ n ma deli ka ko k'a ye e ka taa nin yɔrɔnin dɔrɔn seereya

Bani yɛrɛ i bɛ dala woloma na sa o. A ni tile ma. B'u bila fa ee eh, bani ko ne ka bani kɛmɛ dala wolomakɛla ye. Ma a ni tile. A kɛ ye. Ma n bɛ k'i fo de. Ne ka foli juru dɔ b'e la. i m'a dɔn e ye ne malo sunjɛ i m'a dɔn e ye ne malo jɛɲɔgɔn cɛ la ni bi tɛ ni bamanden minɛna sonyɛni na a b'a yɛrɛ fa de sabula bamanden danbe tɛ sonyɛni ye ne ko sunjɛ e ma zana dɔ mɛn mɔgɔw da u ko ni den ɲɛna a kɛra ba ye n'a cɛnna a kɛra ba ye sunjɛ e kɔni b'a dɔn k'e ma kɛ ne ye sabula ne kelen ne m'i fa janfa sunjɛ ne ma bulonda kuma su A jɔ sa so amadu den n ye i dimiya min bɛ n na sunjɛ i bɛ ala kali ko n' kɛ sɛ k'i si bɔgɔti k'i jeni den ye n bolo a tɛ ka den mago ɲɛ i bɛ ka n malo n sigida la i bɛ ka n kunmasuli n fadenw cɛ la sunjɛ bi ta kɔ i ba tɛ ɲɛ dɛ t'i ba ɲini sabula ne tɛ kunmasuli den fɛ sunjɛ

ne ko sunjɛ e bannen don ne ka laɲiniw ma mun na E t'a fɛ k'i filanw bɛɛ dan a sunjɛ sɔn n ka laɲiniw ma sa e yɛrɛ bɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ e yɛrɛ maloyalen tɛ a fɔtɔ la ba ka maloya mun kabi ala ye ne da ne ma deli k'a mɛn n kulo la fɔlɔ ko den ni ba kɛra ɲɔgɔn fɛ kanu sunjɛ n ma deli ka nin ye o ye tiɲɛ ye nka a ti kɛ o ye ko wɛrɛ ye wa I tulo majɔ i ka n lamɛn sa kun min na ne bannen don n bɛn'a ɲɛf'i ye Baɲini a dɔn k'a fɔ anw ka du ye danbe du de ye ko o ko n'a ma deli ka kɛ yan abada ne tɛna k'a fɔlɔ ye n'a bɛ kɛ kɔrɔfɔ dɔ bɛ yen a ka gɛlɛn k'a f'i ye nka a tɛ ɲa fo a ka f'i ye yɛrɛ i bɛ hakɛ to Baɲini yɛrɛ bonya min b'e kɔnɔ abada ne sunjɛ tɛ sɔn a ma abada ne tɛ n bangebagaw kan sɔsɔ sabula ne ma deli ka nin ye maa si la an ka du kɔnɔ ne ma deli ka nin ye maa si la an ka bulonda la a tɛna fɔlɔ ne la abada a tɛ fɔlɔ ne la wa fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye maloya kunmasuli k'o lase ne fa du ma abada ne sunjɛ t'o kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka dannaya bɔ ne fa du kan abada ne sunjɛ t'o kɛ ka d'a kan ni ne taara ne bɛ tila ka na n fa du de kɔnɔ ne taara yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ laban n fa du de kɔnɔ wa ne b'a fɛ ka n sigi n fa du kɔnɔ ni n ka tɔgɔ diya ye baɲini i bɛ tiɲɛ dɔn wa ne tɛna k'i fɛ wa ne tɛna surunya ka k'i fɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna ka kuma kuncɛ ne fɛ ko finman n'a jɛman n b'i deli baɲini n m'a fɔ i tɛ n ci dɛ o ye den ni a mansa ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ ni a bɔra o la fɔ ko wɛrɛ baɲini a ka dan nin ma dɛ n'o tɛ i tɛ fɛ ka fɛn min mɛ n b'a f'i ye Aa o ye kumakan ye ne ye nin faamuya ne ka kan ka min kɛ ne yɛrɛ de b'o dɔn an k'a to o la a mana to min ta la an b'o ye e bɛ kɛ ne fɛ a diyara i ye o sunjɛ e bɛ ne kanu a ma diya i ye o e ni ne an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka diya i ye o kana diya i ye o bɛ kɛ fɔ ne ɲɔgɔnko jumɛn bɛ ɲɔ susu dugu in na yan bilen sunjɛ bɛ fugaridenya yaala la walifɛn sonyɛ a dɛsɛlen ye ka muso furu ka ne bolo bɔ baara la i m'a dɔn ne sɛgɛnna sunjɛ bɛ na ne dusu suma don jumɛn ni denkɛ kɔgɔlen ye maa bolo n'a fɔra don o don ne de bɛ ɲɔ susu la ne musokɔrɔba han musokura hmm. musokura ko don n'i b'i ka nanfigi denya la i b'a kun tɛmɛ ka bɔ ne denkura kan denkura awɔ safurula o fana mun de kɛra de kin dɔrɔnna tɛ kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ ne b'i ni mun de cɛ e bɛ k'i yɛrɛ kɛ jumɛn de ye so in kɔnɔ yan nɔ n bɛ kuma kelen f'i ye n'i m'a ta ne ka dabada ma n'i ma to ne kɔ i ka du in sigili a ma bɔ fɔlɔ e k'e lajɛ ba ye i dalen bɛ mɔgɔ min na o tɛ kɛnɛma ne yan n'i ma to ne kɔ dakun b'i yɛrɛ la e ko cogo di tari o ma bɛn e ma de jugu sago kɔrɔ bilalen ninnu ee aw b'aw bilalen kɔ an ye kelen muso kura e ni ne ye kelen muso kura i k'i kundama lajɛ mun b'i kundama la e b'o yɔrɔ la hali bi wa awɔ ee anw tɛmɛna yen k'a mɛnna e m'aw ye wa anw bɛ baara de la yalasa an denw ka cɛ tɔw denw dan baara sɛbɛlama an b'o de la e m'a ye ne n'i kɔrɔmuso anw nana cɛlasigi la i b'a dɔn wa he hali n'a ma kalo naani dafa ne lajɔra i kɔrɔmuso fana lajɔra t'i jɔ ne ka dɔ mɛn i t'i sama ka bɔ ne da la ne lajɔra ne kɔrɔmuso lajɔra o ye ne ni kɔrɔmuso kunko de ye den tɛ ne bolo bi ko furu kun tɛ den de ye n ko den tɛ ne bolo bi mɛ n ka di cɛ ye ko tigiya min bɛ e kɔnɔ kɛ aw den wolo fɔlɔ ala den tɛ ne bolo bi dɛ eh. mɛ ne ye n cɛ ka sinɛni ka den kotigi aw dɛ wa n'aw m'a ta ne ka dabada ma walahi aw bɛɛ bɛ taa kelen kelen ne ni n ka o dentanya dɛ kɔkɛ bɛ ne fɛ ten wa ne ka o densɔrɔbaliya O t'i da kɔnɔ kuma ye n'i y'o bɔ i da kɔnɔ ne b'i da fara musokura i jɔ kundama la i bɛ segin a kan ɛ kɔkɛ b'e fɛ e jɔ ne ni mun de cɛ i hakili sigi sa musokura kɔkɛ ka fɛ e yɔrɔ waati ko de koyi e muso den da sɔɔni a b'i bila kɛnɛ ma ni anw bɛ taa walima ni e de bɛ taa musokura an tɛn'an sigi an b'o lajɛ

I t'i muso jugu in ɲininka wa? Kɔkɛ! Naamu? Kangari da nin muso jugu in ɲɛna. Ne t'a ɲɛ sira la, n ma na cɛlasigi la a kama. A bɛ mun fɔ ne ma? Ko ne densɔrɔbali. Ee! Ɛɛ muso kura, a sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sisan.

nka hali a ma kɔnɔ ta k'a tiɲɛ ban anw mago b'o bonya n'o janya na ba b'a ɲɛf'i ye hali a tɛ mɛn ɲɛba hakɛto dɛ nin ye taatɔla ye dɛ o bɛ ɲɛ sira la e ɲɛ bɛ n taatɔ la min Ɲininkali kɔni tɛ ko jugu ye o. Mɔgɔ min ka kan ka ɲininkali kɛ, n'o y'a kɛ, i b'o jaabi ka ɲɛ. Mɔgɔ min ni ɲininkali kɛli man kan, ni o y'i ɲininka, i bɛ jaabi jugu d'o ma. Ee Ɲɛba, an sera yen na? An tɛmɛna yen kan. Ee Ɲɛba, kana taa i dusu fɛ sa. Ɲɛba dɛ, fɛn min na ne b'e furu. Kɔrɔ tɛ kɔnɔ ko furu ye dumuni de ye ni wagati min ja i bɛ dɔ ta a la k'a dun a cogo di ne tɛ k'e faamuya dɛ furu kɔni tɛ kojugu ye taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini ne tɛ u tɛ ka n furu tɛ tɛmɛ ka bɔ ne ɲɛ Aa ɲɛba e bɛ ka dimi fɛn fɛn don ne la nin bɛɛ ye faantanya de nɔ ye nka i tɛ min kalama ne ye n ka sanu sɔrɔ dɔrɔn ne bɛ taa woro bil'i nɔfɛ wa i bɛ kɛ ne ka muso ye han e ka ɲɛba lajɛ ka dimi don ne la wa ne ye n ka sanu sɔrɔ ne ye ɲɛba furu n ko n ko fɛn bɛ to k'a wele e ɲɛbani i kun ta ka na yan wa fa bɛ boli ee aa nin nin sanuko ye ala ka nin ɲɛnabɔ e bɛ fɛn fɛn e bɛ jamanaya fɛn fɛn na tan nin bɛɛ ye faantanya de nɔ ye e tɛ ne dɔn fɔlɔ ne ko sunba i ka sunjɛ dun kana sunjɛ tɔgɔla kuma yɛrɛ de fɔ ne ɲɛna ah! ko sunjɛ tɔgɔla kuma yɛrɛ kana f'e ɲɛna wa e dun ka sunjɛ ko ka jugu o ma kabako ne ko ɲinɛ Mun bɛ sunjɛ ko in na e tɛ min den kelen kalama de a taa kalama dɛ n'i y'i kun sa muso kunkɛnɛma dɔ bɛ taa ni sunjɛ wa bɛ min f'i ɲɛna i m'a minɛ ni cɛkɔrɔba ye n'i m'i kun kɛnɛya i ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ taa n'a ye kosɔsɔ i ta bɛ k'a la ɲɛ b'a la dɛ payi payi payi n ka cɛkɔrɔba ni ko kuma n kan'a sɔrɔ i da kɔnɔ tuguni dɛ ɲinɛ ka n ka da nasira ye an bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ hmm. kabako an de y'i d'a ma e masaw de m'i d'a ma i ma se ka min fɔ olu ɲɛna k'i b'o fɔ an de ɲɛna e m'a fɔ ko ne masaw wa olu bɛɛ b'a kalama ko ne tɛ cɛkɔrɔba ni fɛ koyi a mɛnna a jana o ne bɛ furu sunjɛ de ma hmm. ne y'a tila e de da bɔra k'a fɔ san san nɔ ko sunjɛ tɔgɔla ko kuma kana fɔ e ɲɛna e de m'o fɔ san he a ye bɔ an kunna sa nin kuma in sera nin na wa aw yɛrɛ de tɛ bɛn ala ne bamuso bɛ ka na e ne sara bi ma ala ma ne bɛ ka taa so de koyi e kun bɛ ka taa so tɛ dɛ e kun donna du yɛrɛ kɔnɔ kaban e ɲinɛ e bɛ ka dusukasi min da ne kan bi ni masa Ala ma ne cɛ mɔgɔ si wɛrɛ ɲɛ t'a dusukasi dan na ka denwolo kɛ manamana fɔ kuma ka denwolo ɲɔgɔn ye ne de bɛ janjanjana duw kɔnɔ e ɲinini na han N'i ye fabagatɔ kɔni balo i fɛ k'a di ka bonya i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔn na dama dama de bɛ dugu kɔnɔ min n'a ye taamaɲɔgɔn ye aw lajɛ bonya ma dɛsɛ den ma dɛsɛ balo dɛsɛ fa si t'u la finiko kuma tɛ aw tɛ se k'aw baw ka ci kɛ u jɔju n'u ɲɛ i ko i ko waraba kɔngɔtɔ kungo la ɛ ne bɛ bɔ du kɛnɛma aw bɛ taa ɲɛ aw baw la cogoya ɲɛfɔ ɔhɔn basi tɛ dɛ a ɲɛfɔ e bɛ taa mun fɔ i ba ye e yɛrɛ ba kɔlɔkɔlɔ ma ɲuman ko a ye ko ta a bɛ ji t'a la ni n'an y'an sigi kundigiyɔrɔ la fo fo a kun camancɛ in si tɛ bɔ a la e kɔni ba sen pɛrɛnnen aa dusukasi y'aw ta ye ne kɔni ta tɛ se ka fɔ ne ta tɛ se ka ɲɛfɔ ɛ bɛɛ ye ne dɔn dugu kɔnɔ yan e e e e ɲinɛ y'a sababu ye ne bɛ bɔlɔn kɔnɔ i ko fatɔ dunan coloncalantɔ bɛɛ ɲɛ bɛ n na denni kelen kunkan ko i ju ta ka gaminɛ minɛ sisan foro la a teliya patɛrɛ di mɔgɔ lafilita he he he a ju ta ka tɛmɛ a ye tugu a nɔfɛ bisan tɛ n bolo nka nin tugadenw ni n'a kan ma kari foro min bɛ bɔrɔ min bɛ dɛbɛ kɔrɔ k'a fɔ la k'a sigi nantan kolontɔ in kun kana n'a ye u lajɛ boli la i k'u ye se ci dɔ la denwolo ka kɛ i bolo sɔnja ye ne ta tɛ ko ye aw bɛɛ bɛ ne ka ci la ci kɛ Jaba. I ɲɛba ɛ aw ka kow man ɲi kɛ aw ka kow ka ɲi wa a bɛ a b'anw musow sɛgɛn cogo min na i ɲɛ b'a la dɛ dabamasa kɔ jɔn si t'a dɔn i ɲɛ b'a la n'i y'a ye tuma min na anw cɛw fana bɛ k'aw musow sɛgɛn tuma dɔ la o y'aw minɛnan de ye ee sabula aw bɛ i n'a fɔ manɔgɔ de n'i y'aw minɛ fitinin dɔrɔn n'aw porokotola o y'aw taalen de ye aw de porokoto ka di ka tɛmɛ anw kan ayiwa sisan an ka nin bɛɛ to yen I b'a dɔn k'a fɔ ko nci tɛ ka dogo ne na aa nin ko in kelen ne kamanagannen sunjɛ nin ye ne tile fila de ye ne ɲɛ tɛ ka da nci kan k'a sɔrɔ fɔlɔ tile tun tɛ bɔ ka bin abada k'a sɔrɔ ne ni nci ɲɛ ma kɛ naani ye ni ne ma taa a nɔfɛ a bɛ taa ne nɔfɛ f'an ka so mɛ kile fila ne ɲɛ tɛ ka da o tigi kan a ko kamanagan bɛ n na dɛ ɲɛba o tuma e t'a kalama ko samiyaji kunfɔlɔ bira eh, a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ɲinan o dogolen bɛ maa la ɔ o cogo la fo an ka samiya ɲɛsigi ɲɛsigi cogo ɲuman na yalasa ɲinan min y'an sɔrɔ san wɛrɛ o kan'an sɔrɔ ne b'a dɔn nci bɛ foro kɔnɔ cikɛ gannen de la sisan a bɛ baaramisɛnnin caman de la o de kama a tununn'e la ee sunjɛ o n'a ta o ta nin t'an samiyako fɔlɔ ye dɛ o ye tiɲɛ ye kɛ nka min bɛ e kunkolo la ee sunjɛ k'a fɔ ko nci tɛ ko kura dɔ la a dabaliba min la ɲɛba ye min fi na hala man ka kuma dɔw fɔ n b'a dɔn e ka nin kɔrɔfɔ ye hali n'a sɔrɔla nin tɛ tiɲɛ ye damadama bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o kana dimi o la sa nci tɛ fosi la a dɔn k'a fɔ an ye hɔrɔnw de ye wa an dalakan y'an faden de ye o cogo la e y'an kanumuso ye cogo min na wa ni ala sɔnna i bɛ k'an furumuso ye nin cogo kelen na ayi siga t'o la koyi n'o kɛra ɛ o bɛ diya ne ye sa ne b'a dɔn k'i kanu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de de bɛ ne dusukun na ɔ o de kama e wulilen don i ka keleya jalan fɛ ni n y'i ɲininka dɔrɔn e b'a fɔ dɔ ye n ci minɛ i la n jɔrɔ kun bɛ o ni kamalen ɲumanba in dɔ mana na o daraki ka bɔ ne bolo